Aw ni su aw ni wula aw ni tile ne balimaw kori baasi t'aw la Ala kana baasi foyi kɛ mɔgɔ si la n y'aw balimamuso kumakan ye Fatumata Binta Keyita ka bɔ Canada ne tun bɛna dakuruɲɛ fila f'aw ye Mali ko in na aw bɛ hakɛ to n ye video fɔlɔ min kɛ a ma poste quoi video in effacera ka sɔrɔ a ma poste

ne tun bɛna kuma dakuruɲɛ fila f'aw ye bi n y'a daminɛ ni Banzumana ye parce que an ka mɔgɔkɔrɔba don mɔgɔ min tun don a tun lamɛnlen don kosɛbɛ et puis a ka dɔnkiliw kɔrɔmaw de don quoi a b'an hakili lajigin an ka maaya cogoyaw la an kan ka kɛ cogoya min na n ye video fɔlɔ min kɛ video in malheureusement a efasera donc partie deuxième partie de bɛ yen quoi donc n bɛna nin kɛ sisan ka se ka a fɔ dakuruɲɛ fila fila la n tun ye mun fɔ o la donc a bɛ mali ko in de kan hali bi ne balimaw aw bɛɛ ni wula aw bɛɛ ni su aw bɛɛ ni sɔgɔma aw sigiyɔrɔw la n b'aw bɛɛ fo aw tɔgɔ la k'aw bɛɛ fo aw jamu na n b'aw fo k'aw barika da aw minnu bɛ nin video in lajɛ aw ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna la k'an hakili kɛ kelen ye k'an fara ɲɔgɔn kan pour que ka mali bɔ a bɛ dingɛ jugu min kɔnɔ la dingɛ in ka dun mɔgɔ tɛ dingɛ in dunya dan dɔn mais an b'a dɔn kɔni an bɛ dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ et puis n'i ye arajow lamɛn n'i ye zoniw lamɛn ça va pas ça va pas i bɛ mun mɛn dɔrɔn ça va pas ça va pas donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kisi hali bi ala ka jamana in tanga a mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma ala ka jamana in kisi jamanaden juguw yɛrɛ tɔɔrɔ ma donc ne fana ko n ko kumabagaw cayara YouTubew ka ca Facebook livew ka ca ko ne fana bɛna lajɛ dakuruɲɛ fila la sisan n ye expérience min sɔrɔ n bɛn'o partager dɔɔnin n'an bɛ se k'o cogoyaw lajɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min ka mali kɛ mali ye mali min y'an bɛɛ lajɛlen sago ye o de la ne ka tiɲɛni yɛrɛ tɔgɔ ye dugu baro baro baro duman nin tun ye dugu dɔ ye dugu dumanba Donc o bɛ ne hakili jigin an denmisɛnnama su tun mana ko surafana dun mana ban an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ quartier kɔnɔ u tun bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'an ka taa eh, barokɛyɔrɔ la eh, u bɛ ziiri da an ye u bɛ talenw fɔ an ye vraiment pour que k'an hakili ladilan ka hakili ladamu donc ne ka taa ɲini sira ye o de ye ni an bɛ se k'a lajɛ hakiliya la ka an maliyɛnw kana a fɔ ko minnu bɛ kɔ kan ko minnu bɛ so kɔnɔ minnu bɛ mali kɔnɔ olu de kungo don ka tɛmɛ minnu bɛ mali kɔ kan ka an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na k'a fɔ ko n bɛ mali n ye maliyɛn sigilen bɛ mali kɔnɔ ou bien n ye maliyɛn sigilen bɛ mali kɔ kan dɔ kungo don ka tɛmɛ dɔ kan an tɛmɛn'o stade kan koyi an bɛɛ lajɛlen de kunko don ni mali tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn i bɛ kɔnɔna la i bɛ kɔkana la bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ donc ne nana o laɲiniya de kɛ bi pour que ka se ka nin video kunkurunin in kɛ aw ye ka hakilinata di pour que fɛnɛ an ka hakili taabolow falen hakili bɛ taa sira min fɛ an k'o falen ni hakili de bɛ baara kɛ hakili de bɛ fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ka kuma kɔrɔ dɔ don ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye n'o tɛ ɲɔ kɔni ma da ɲɔya a ka ɲɔya kama ka kɛ dulɔ ye nka miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye ni miiri bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye an maliyɛnw bɛ se ka an miiri cogo di k'a miiri mali kura in na mali kura in bɛ se ka kɛ cogoya di n'a bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ sago ye n'a bɛ maliyɛnw bɛɛ nimisi wasa n'a bɛ maliyɛnw bɛɛ eh, satisfɛ k'a fɔ ko bɔn nin ye mali kura ye an denw bɛ taa ekɔli la an bɛ furakɛ an yɛrɛ baara b'an bolo wa an denw fana n'u tilala kalan na an tɛ jɔrɔ bilen ko u tɛna baara sɔrɔ o mali min filɛ nin ye fo an hakili de k'o mali in baara fɔlɔ n'an hakili y'o mali in baara tuma min na an yɛrɛ bɛ se ka wuli ka lawale senw ta pour ka se ka baara kɛ k'o bila sen kan donc ne ka laɲini y'o de ye mɔgɔ kelen hakili fila mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ bɛ fɛn dɔ lajɛ aw bɛ fɛn kelen lajɛ aw bolo fɛn kelen tɛ

hakili ɲuman ye bɛɛ de ta ye bɔn n'an disikitera n'an y'an ka kumaw fara ɲɔgɔn kan o de bɛna hakili ɲuman di an ma donc ni ne ko n k'an ka sigi k'an miiri k'an sigi k'an hakili jagabɔ o kɔrɔ tɛ k'an ka segin ka taa conference nationale tuguni dɛ ka ka e, e, e, an y'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ conference nationalew kɛra dernièrement 2019 la an ye e, e, e, rassemblementw kɛ u y'an wele ka bɔ yɔrɔ caman na ka fara ɲɔgɔn kan dialogue an taara dialogue la yɔrɔ dialogue kɔni kɔrɔ ko mɔgɔ fila de bɛ mɔgɔ caman de bɛ sigi ka kuma n'o tɛ n'i kelen don dialogue t'o ye o ɔ an y'an sigi ka kuma ka sigi ka kuma nka sigi ka kumaw bɛ kɛ sɛbɛnniw bɛ kɛ lawalew bɛ ta mɛ mɔgɔ si de tɛ na ka n'a fɔ ko i bɛna k'a fɔ ko o bila sen kan ka nɔ ye o la ka sɔrɔ k'o baara kɔntinye an kɔni bɛ kɔnfɛransi kɛ an bɛ dialogue kɛ an bɛ kɔnfɛransi kɛ an bɛ dialogue kɛ mɛ rezolisiyɔn minnu bɛ ta o la e, e, lawale minnu bɛ ta o la an tɛ baara kɛ n'olu ye olu kɔni sigilen bɛ yen tɔ ten olu bilalen bɛ yen ten tɔ an bɛ tila k'a fɔ don o don ça ne va pas ça ne va pas ni anw yɛrɛ miiri la ko ça ne va pas anw yɛrɛ hakili ye mun de ye sa a bɛ se ka ɲa cogo di ne m'a fɔ n ko tout va bien dɛ n m'o fɔ n ka kuma t'o ye mɛ n ka kuma ye de miiri de bɛ mɔgɔ lase yɔrɔ la donc f'an k'an ka hakilinata falen mali kan anw yɛrɛ miiri mali ye mun ye n'anw yɛrɛ ma an miirinata falen mali kan an maliyɛnw yɛrɛ ka falen an tɛ se ka mali lataa ɲɛ parce que mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an maliw dɔrɔn de bɛ se k'a labɔ an maliw dɔrɔn de bɛ se k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔ minnu nana bɛ k'an coron dingɛ kɔnɔ olu ka laɲini tɛ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ ye olu ka laɲini ye an ka coron ka taa fɛ de u ka laɲini ye yɛrɛ kɛlɛ ka kɛ maliw ka ɲɔgɔn faga ala k'an kisi o ma ala k'an tanga o ma ni mali ye dugukolo barikama ye ala kan'o don yira maliyɛn si la ko maliyɛnw ye bese ni marifa ni muru ta ɲɔgɔn kama ko k'a fɔ ko dɔ ye dɔgɔnɔ ye ko dɔ ye fila ye ko dɔ ye kɔrɔbɔrɔ ye ko dɔ ye tamasɛki ye ka ɲɔgɔn faga ala kan'o don yira an si la bon ni an tɛ fɛ ala kan'o don yira anw na anw bɛ se ka mun de kɛ maliyɛnya la pour que ka wuli ala kan'o don yira anw na an ka waleya bɛ se ka kɛ mun de ye o la an b'an ka kɛlɛkɛcɛfarinw fɔ an b'an disi gosi n'u ye ne ye tarawele ye ne ye turamakan si ye ne ye nin ye ne ye nin si ye olu y'u ka baara kɛ u ye ko dɔ de to anw ɲɛ anw bɛ se ka mun to an mɔdenw n'an tulomasamaw n'an fufafuw ɲɛ sa anw bɛ se ka mun de to olu ɲɛ k'olu bɛ se ka waso ni o ye k'a fɔ an anw bɛnbaw ye fɛn to an ye fɛn min ka girin anw maliyɛnw n'i yɛrɛ ko k'i ye maliyɛn ye i ye jɔn de ye f'an k'a dɔn f'an ka an yɛrɛ lajɛ de k'an an yɛrɛ lajɛ k'an ka kow lajɛ k'an yɛrɛ dɔn n y'a fɔ k'an k'an yɛrɛ lajɛ n m'a fɔ k'an ka taa dungare san fɛn ɲuman jafilɛlan san k'an yɛrɛ filɛ dɛ jafilɛlan ko tɛ f'an k'an yɛrɛ ka kɛwalew lajɛ k'an yɛrɛ ka fɔwalew lajɛ an bɛ min fɔ est-ce que an b'o de kɛ an bɛ min kɛ est-ce que an y'o de fɔ k'an b'o kɛ An maliyɛnw yala f'an k'o de jateminɛ donc an ka baara kɛ n'an hakili ye k'a fɔ ko nin ye maliyɛn min bɛ kɛnɛma min bɛ so kɔnɔ o t'a la bilen maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu ka kɛ bin ye an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ka kɛ maliyɛnw ye ka baara kɛ minnu bɛ kɔ kan olu ye lawale dɔw sɔrɔ u ye baarakɛcogoya dɔw ye u ye kɛwalecogoya dɔw ye minnu ka ɲi n'olu bɛ se ka don an ka mali la ka an lataa ɲɛ ka an dɛmɛ minnu bɛ kɔnɔna la fɛnɛ olu fɛnɛ miiri bɛ fɛn dɔw la olu fɛnɛ bɛ se ka na n'o ye n'a fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɛ kɛ fɛnba ye ko a tɛ kun bɔ a tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye Donc ne ka laɲini ye o de ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko karisa nɔ don karisa nɔ don karisa y'a kɛ ka tiɲɛ ni karisa tun m'a kɛ ka tiɲɛ mali tun bɛ yɔrɔ min a tun tɛ k'o la ni karisa tun m'a kɛ ka tiɲɛ mali tun bɛ yɔrɔ min a tun tɛ k'o la sisan tun b'a sɔrɔ an ka dugu ka di mais dugu jumɛn ka di ni mɔgɔ tɛ baara kɛ dugu jumɛn ka di n'o dugumɔgɔw ma wuli k'u ka dugu dilan k'o diya ne kɔni ma deli k'a dugu ye fɔlɔ dɛ dugu o dugu ka di c'est qu'a dugumɔgɔw u y'u hakili de labaara fɔlɔ ka sɔrɔ ka farikolo labaara k'u ka dugu bɔ nɔgɔ la k'u ka dugu lataa ɲɛ donc ne ka laɲini y'o de ye an ka duw kɔnɔ duw bɛ cogoya di bi kartiyew bɛ cogoya di bi an ka denmisɛnninw bɛ cogoya di bi u sigilen bɛ baara tɛ ne bolo baara tɛ ne bolo baara bɛɛ ye ko biro ni sɛzi de dira n ma n ka taa n sigi a kɔfɛ yan baara bɛɛ t'o ye o baara nɔgɔlen tɛ yen baara kolon tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ wɔsi k'i dahirimɛ sɔrɔ o y'i ka baara ye i bɛ sara sɔrɔ o la o y'i ka baara ye donc an k'an yɛrɛ lajɛ an k'a lajɛ an k'a lajɛ an bɛ taa caman bɛ taa kɔ kan u bɛ taa baara mun kɛ kɔ kan n'o baara dir'u ma mali la u tɛ sɔn a la mun de la paseke maloya an ye ko dɔw kɛ maloya fɛn ye an bara o man ka kɛ maloya fɛn ye ni denmisɛnninw tilala kalan na ni min ko ko aa ne bɛ fɛ ka kɛ sɛnɛkɛla ye o bɛ o bɛ komi maloyala ko o ma se ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo sɛnɛkɛla o ma kalan ɲɛ koyi o ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo minize o ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo sɛsi dilanna paseke o dɛsɛra tubabu lɛkɔli la f'an k'o ide dɔw minnu b'an kunna f'an k'olu bila de paseke sɛsi dilanna a bɛ mago ɲɛ caman ye n'ale ma sɛsi dilan ne ni aw anw tɛ se k'an sigi o donc a ka baara fo an ka valeur de don a la fo an k'a sankɔrɔta de k'a fɔ a sɛsi dilanna fana a plasi bɛ yan parce que a bɛ baara min kɛ nafa de b'a la ale b'a to mɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma n'o tɛ n'i jɔlen mɛnna kuma la i bɛ sɛgɛn dɛ i tɛ kuma bilen o i bɛ kuma dan sira la ni minnu kɛra ban dilannaw ni fɛnw ye mɔgɔ kana u degarade quoi parce que baara bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de bɛ mali kɔnɔ bi baara bɛɛ n'a nafa de bɛ mali kɔnɔ bi mɔgɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ furan de ka di olu ye o pourquoi a tɛ se ka k'u ka baara ye u bɛ sara sɔrɔ a la u b'u ka denbaya balo a la ka furu a la ka fɛn bɛɛ k'a la o bɛ se ka kɛ maloyala ko ye anw fɛ cogo di denmisɛnnin minnu bɛ taa kɔ kan caman bɛ ka to kɔgɔji la ala ka hinɛ taabagaw bɛɛ la ala ka yafa k'u ma mɛ anw de ka kan ka wuli k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'o dabila n'anw m'o dabila mɔgɔ si tɛna se k'o dabila anw kɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min na gɛlɛya in bɛɛ da y'a fɔ i mana arajo ta i mana tele ta bɛɛ da bɛ gɛlɛya in na nka gɛlɛya in anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di janfa jugu in anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifa ta ye maliyɛnw ka ɲɔgɔn faga fo an ka hakili jagabɔ ka hakili miiri o la o bɛ se ka kɛ cogo di n'aw ma se ka miiri o la ka hakili sɔrɔ o la u bɛ fɛ ka mali kɛ sudan ye u bɛ fɛ ka mali kɛ santarafiriki ye u bɛ fɛ ka mali kɛ republique democratique du congo ye angola a tɛ fɔ ka ban nka fo anw ka kekuya de ko mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i m'a poroti anw bɛ se k'an bolo bɔ nin mɔgɔ ninnu bolo cogo di n'i y'a ye mali donna dingɛ kɔnɔ maliyɛnw sen b'a la parti politiki mɔgɔw dɔrɔn nɔ tɛ fonkisiyɔnɛriw dɔrɔn nɔ tɛ dɔ kɔni ka responsabilite ka bon ni dɔ ta ye nka bɛɛ nɔ dɔɔnin b'a la Parce que ni e ye mɔgɔ ye kokolon kɛ la e ye mɔgɔ ye kojugu kɛ la e m'a fɔ a tigi ye ko jugu don a dabila e m'a tigi ko fɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ kana'a fɔ a ye ko jugu don a dabila e y'o tigi ye k'i ɲɛ cogo la ten ne kunko tɛ forobafɛn don ne balima a y'a fɔ ne forobafɛn e ta don ne ta don an bɛɛ ta don donc ni ne ni e n'an ma jɛ k'a lakana jɔnni de bɛna'a lakana n'an y'an sigi k'a tiɲɛlen lajɛ jɔnni de bɛna'a lakana ni anw ma wuli k'a lakana jɔn de bɛna a lakana bon o lakana bɛ dege de kabiri i fitinin ma faso forobafɛn i bɛ lakana cogo di o bɛ kalan de kabiri duw kɔnɔ kabiri ekɔli la a bɛ kalan du kɔnɔ fɔlɔ de parce que quartier kɔnɔ ni fɛn min t'i ta ye i tɛ se ka t'o k'i ta ye o n'i kɛwale n'i bɔwale la fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ donc fo an maliyɛnw k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an hakili labaara an k'an hakili lamunumunu ka se k'an bɔ nin janfa jugu in kɔnɔ ka se k'an bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔ k'a kɛ ko tant que anw bɛ balolen mali tɛ tila mali tɛ fara n'o de y'an ka laɲini ye fo an k'an ka metɔdiw falen de dɔw ko k'an ka wuli an ka taa akɔri nin an k'a fɔ k'an t'a la an k'a renegosiye dɔw ko k'an ka marifa ta ka taa minnu wulila k'a fɔ ko olu b'u muruti ko an ka t'u kama ni marifa ye ee marifa tɛ ko caman ɲɛ koyi ni mugu ni kisɛ tun bɛ fɛn ɲa dugu dɔw bɛ olu tun bɛ kɛ peremiye ye k'o bɔ yen nɔ an ko ko demokarasi ka na ko demokarasi ka na demokarasi nana nka demokarasi tɛ duloki ye k'i b'a don i kan na ten n'a nɔgɔra i b'a bɔ k'a ko ka tila k'a don tuguni koyi demokarasi ye kɛwale de ye demokarasi ye miiri de ye n bɛ fɛn min miiri ani n bɛ fɛn min kɛ ne fan fɛ ani tɔw fan fɛ a bɛ ɲa cogo di ni fɛn min bɛ bɛn ne ma n'a tɛ bɛn tɔw ma ne t'a kɛ ni fɛn min tɛ bɛn tɔw ma ne b'o éviter n b'o ko ye k'o to yen mais n'a fɔra k'o t'a la an bɛ wuli ɲɔgɔn kama an bɛ taa arajo la an bɛ kuma kuntanw fɔ ɲɔgɔn ma an bɛ journalisiw sara ka ka artikiliw publier mɔgɔw kan pure diffamation a bɛ fɔ a ma ka anw to o ɲɔgɔn senkɔrɔmacɛ la jugu bɛ k'i sigi an ka dugukolo kan a bɛ ka don dɔɔni dɔɔni a bɛ ka don dɔɔni dɔɔni a bɛ ka plasi ta an bɛ fama ɲɔgɔn ma tuma min na anw bɛ ɲɔgɔn bugɔ ni ɲɔgɔn fɛngɛ la tuma min olu bɛ ka dugukolo ta dugukolo in dun u ta tɛ anw bɛnbaw de ye dugukolo in to an bolo anw fana dugukolo in kalifara an na de anw fana kan k'a baara k'a to an minnu bɛ na anw kɔfɛ k'a di olu ma ni anw bɛ kɛlɛ la anw bɛ bɛnbaliya la anw anw hakili ma baara kɛ anw hakili ma yɔrɔ jan ye ni n ko ko yɔrɔ jan san duuru ɲinan kɔ san tan ɲinan kɔ san mugan ɲinan kɔ san bi duuru ɲinan kɔ san kɛmɛ ɲinan kɔ anw bɛ mali sugu jumɛn fɛ an bɛ fɛ mali ka kɛ mun de ye an bɛ fɛ mali ka mun de ka fɔ mali ma n'anw hakili ma wuli k'o baara daminɛ sisan k'o baara lawaleya k'o bila sen kan jɔn de bɛ n'o kɛ anw pilasi la jɔn de bɛ n'o kɛ anw nɔ la minnu taara olu y'a kɛ de k'a bila anw ɲɛ anw ta bɛ kɛ mun ye k'an y'a bila tɔw ɲɛ f'an ka hakili labaara de f'an ka baara kɛ ni hakili ye de n'o tɛ farikolo baara tɛ foyi ɲa ni hakili ma baara kɛ donc maliyɛnw k'a fɔ ko n taara tubabu kalan na n ma taa tubabu kalan na an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye maliyɛn de ye fɔlɔ yanni tubabu kalan ni fɛn wɛrɛ ka an danfara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko n bɛ n ye kayika de n ye kidalika de n ye bamakɔka de n ye sikasoka de n ye motika de an ye maliyɛn de fɔlɔ ye f'an hakili ka na o de la fɔlɔ ko an ye maliyɛn de ye fɔlɔ yanni an ka kɛ bamakɔka ye yanni an ka kɛ kayika ye yanni an ka kɛ tamasɛki ye yanni an ka kɛ kɔrɔbɔrɔ ye yanni an ka kɛ bozo ye yanni an ka kɛ fila ye yanni an ka kɛ sinafɔ ye yanni an ka kɛ miɲɛnka ye yanni an ka kɛ dɔgɔnɔ ye yanni an ka kɛ bɔbɔ ye yanni an ka kɛ dafin ye yanni an ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an ye maliyɛn maliyɛn de fɔlɔ y'an ye donc n'an sera k'an miiri taga n'o o taabolo ye sisan an ye kɔnferansi ni dialogue ni fɛn fɛn kɛ papiye minnu sɛbɛnna o la ko maliyɛnw ye sigikafɔ kɛ ko ka bɔ ni kumakanw ye o kumakanw bɛ se ka lawaleya cogo di pour que bɛn ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta a bɛ fɔ an ka kuma kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ don ni bolodenkɔni kelen tun bɛ nafa ɲa adamaden bolo la denkɔni duuru tun tɛ k'a la ni bolo kelen yɛrɛ tun bɛ fɛn ɲa an tun tɛ kɛ bolo filatigi ye ni sen kelen tun dama bɛ fɛn ɲa an tun tɛ kɛ sen filatigi ye an tun bɛ kɛ sen kelen tigi ye ten ɲɛ fila de b'an na nka an bɛ fɛn kelen de ye an ɲɛ fila tɛ fɛn fila ye ɲɔgɔn fɛ O bɛ cogoya min na an maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ten an ka fɛn kelen de ye fɛn min tɔgɔ ko mali n'an b'a fɔ a ma ko un peuple un but une foi ŋaniya kelen waleya kelen dannaya kelen anw bɛ se ka kɛ o ye cogo di k'an bɛ wuli ka mali kunmabɔ bi ni mali kunmabɔ don sera an bɛ se ka wuli ka mali kunmabɔ bi cogo di k'a bɔ senkɔrɔ jugu bolo mɔgɔ minnu nalen bɛ an siya latununi kama an bɛ se ka bɔ olu bolo parce que ni mɔgɔ min ko ko guerre civile i ye siya latunu de lana o olu nan'u ka intérêt min defanni kama anw maliyɛnw bɛ se ka mali ka intérêt defan cogo di n'o ye anw kelen kelen bɛɛ ka intérêt ye a n'an bɛɛ lajɛlen kulu ka intérêt fɛnɛ de y'o ye o mali ka to an bolo mali ka kɛ an ta ye an ma wuli ka taa baga mɔgɔ ma mɔgɔ minnu nana baga an ma an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ u bolo cogo di an b'a dɔn sisan u fanga ka bon n'an ta ye marifa min b'u bolo o t'an bolo mugu ni kisɛ min b'u bolo o t'an bolo anw bɛ se ka wuli ka t'u kɔnfrɔnte cogo di k'a f'u ɲɛna an tɛ fɛ aw ka taa an ka jugu la a ye wuli bilen n'o tɛ ka fa kar'a yɛrɛ la bamanan ko ka fa kar'a yɛrɛ la n'i ye fa kari yɛrɛ la dɔ wɛrɛ tɛ fɔ ko fatɔ taatɔ filɛ fatɔya o tɛ o tɛ foyi ɲɛnabɔ i bɛ ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen na de k'a lajɛ ni hakilimaya ye k'a lajɛ ni hakili sigilenya ye k'a lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ka sɔrɔ k'a daji min bɛ se ka kɛ o ka kɛ an maliyɛnw ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka baara kɛ ni hakili ye mun de bɛ se k'a to bi ekɔli la mali la kalan tɛ kɛ n m'a fɔ n ko ekɔli pirivew ka datugu dɛ mɛ ekɔli pibiliki dɛsɛlen bɛ ka ɲa mun de kama ni anw maliyɛnw dama cɛ dɔn de y'o tiɲɛ an bolo dɔgɔtɔrɔsow tɛ se ka lajɛ mɔgɔ tɛ furakɛ mɔgɔ den tɛ kalan n'an b'o ko dɔw lajɛ ka o ko dɔw ban mali kɔnɔ ko forobafɛn ka kɛ bɛɛ jɛ ye mɛ mɔgɔ kelen kan'a kɛ lenburuba ye k'a bɛɛ i dama o de bɛ ka mali ci ni mali cira maliyɛnw de ye mali ci an bɛ dugu dɔ tɔgɔ fɔ o nana nin kɛ an bɛ dugu wɛrɛ tɔgɔ fɔ o nana nin kɛ dugu si tɛ se ka na mali kɔnɔ ka na mali ci ni maliyɛnw ma yamaruya n'a ye Maliyɛnw bɛ yamaruya n'a ye cogo di ka bɛnbaliya to u ni yɛrɛ ni dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye duw kɔnɔna filɛ bi kɔrɔkɛ den ni dɔgɔkɛ denw kɔrɔmuso den ni dɔgɔmuso denw kɔrɔkɛ den ni dɔgɔmuso denw dɔgɔmuso denw ni kɔrɔkɛ denw u cɛ bɛ cogo di bi maliyɛn minnu bɛ kɔkan ni maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la u cɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ bi cogo di mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli ka na k'a bɛna kɛ komi jinɛmoriya ka mali dilan ni jinɛmoriya tun bɛ mali dilan an tun bɛ kɛ prɛmiye ye ni parti politiki kereye tun bɛ kɛ dugu kɛ prɛmiye demokarasi la mali tun bɛ kɛ prɛmiye ye diɲɛ fan bɛɛ a tun bɛ bɛɛ dan an ɲɛ b'a la o si t'a ye ne kɔni ka laɲini ye mun ye ne ye dɔnni ɲini ka dɔnni ɲini hali sini ni n ye dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ fara kan n ye dɔnniya kunkurunnin minnu sɔrɔ n'u y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'olu sera k'u yɛrɛ bɔ nin mɔgɔ janfa mɔgɔ ninnu bolo cogoya min na dɔn dɔn ne ka laɲini y'o de ye ka pataze dɔnku n b'a ɲini aw fɛ ka wideyo in pataze a ka pataze mali an ka hakili fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔw bɛ hakili baara la n'an ma se o yɔrɔ la an tɛ se ka bɔ ninnu bolo cogo si la ne ka laɲini ye maliyɛn jeunes un miliyɔn ka fɔrɔmasiyɔn de d'u ma nin hakili baara in na ka fɔrɔmasiyɔn d'u ma un miliyɔn de maliyɛn pour que an ka wuli ala ye fɛn min d'an ma an ka barika don a la an ka baara maliyɛn bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛli dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔ ye nin ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ye nin ye k'a fɔ ko bɔbɔ ye nin ye k'a fɔ ko miyanka ye nin ye k'a fɔ ko tamaseki ye nin ye an k'a lajɛ fɔlɔ maliyɛn de y'an bɛɛ ye mali de b'an fara ɲɔgɔn kan mali de b'an kafo donc an ka kafo ni maliyaya ye exterieur interieur o bɛɛ ye detail de ye ɛksperiyansi min bɛ dɔ la o t'o la seko ni dɔnko bɛ dɔ la o t'o la mɛ n'an y'an ka seko n'an ka dɔnko fara fara ɲɔgɔn kan k'a fara fara ɲɔgɔn kan o de bɛna an kɛ kuluba kelen ye ka fanga di an ma pour que an bɛ se ka nin janfa jugumɔgɔ ninnu kɛlɛ cogoya min na an bɛ se ka parti politikiw kereye an bɛ se ka mouvement kereye hali n'an y'a fɔ ko mouvement patriotique ni mouvement patriotique tun bɛ jamana bɔ nɔgɔ la mali tun bɛ kɛ premier ye diɲɛ kɔnɔ ni mouvement démocratique tun bɛ dugu bɔ nɔgɔ la mali tun bɛ bɔ nɔgɔ la mais n'i y'a ye mali ma bɔ nɔgɔ la c'est que maliyɛnw yɛrɛ hakili de ma bɔ nɔgɔ la fɔlɔ donc fo an ka hakili de bɔ nɔgɔ la hakili mana développer développement bɛ na fɛn dɔw bɛ yen an b'a lajɛ mɔgɔ tɛ ko bɛɛ dɔn mɔgɔ tɛ ko bɛɛ faamuya mais n'i y'a fara fara ɲɔgɔn kan ko a tɛ kun bɔ a tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ an ka kumakɔrɔ don an ka tiɲɛkɔrɔ fɛnɛ don tant que anw fara faralen bɛ ɲɔgɔn na tan ka fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ juguw bɛ na u bɛ n'u sigi u sago kɛ an ka dugu la anw bɛ kɛlɛ la aa nin bɛ bɔ yan fɛ nin tɛ ne ka ne ye maliyɛn ye ka tɛmɛ nin kan ni maliyɛnya ye ko an wolodugu ye mali ye an fa n'an ba ye maliyɛn ye yara kɔni an si ka maliyɛnya man bon ni si ta ye si ka maliyɛnya ma sankɔrɔta ni si ta ye min kɛra perezidan ye min kɛra minisiri ye o ye garisigɛ ye u si ka maliyɛnya man kɔrɔ ni si ta ye donc n'an bɛɛ bɛ sur le même pied d'égalité k'an ye maliyɛn de ye an ka wuli ka dugu in lafasa an ka wuli ka dugu in lakana an b'a lakana ni jumɛn ye an ka ko ɲuman laada ko ɲuman minnu tun b'an bolo demokarasi tɛ k'a fɔ ko n y'a fɔ n da la ko demokarasi n'o tɛ an ka dugu demokarasi tun bɛ yen dɛ an ka lawaleko n'a bɛ ɲɛfɔ an ye yanni dugutigi k'a fɔ ko ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ a bɛ dugudenw lasigi k'u dalakan ɲininkali kɛ fɔlɔ yanni dutigi k'a fɔ ko ko bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ dudenw lajɛ fɔlɔ ka ɲininkali kɛ yanni furukɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ furumuso lasigi fɔlɔ k'a ɲɛfɔ a ye yanni furumuso k'a kɛ ko a bɛ fɛn kɛ a bɛ furukɛ lasigi fɔlɔ k'a ɲɛfɔ a ye o tɛ demokarasi ye o ye mun ye donc demokarasi faamuya ko jugu in an k'o bila kɛrɛfɛ k'a kɛ yɛrɛ sago kɛ ni ko kolon kɛ ni ko jugu kɛ ye an k'o kalan denmisɛnninw kun kabiri du kɔnɔ k'an danbew dɔn k'an ka kɛwalew dɔn k'an ka cogoyaw dɔn an ka kumakɔrɔ don ko yiri dɔn so dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ n'i ko ko maliyɛn bi anw yɛrɛ ye jɔn ye ni n ko k'an yɛrɛ ye jɔn ye k'an k'an yɛrɛ lajɛ n m'a fɔ k'an ka taa e, e, jafilɛlan san dɛ ka n'i yɛrɛ lajɛ o la o tɛ an k'an yɛrɛ lajɛ an maliyɛnw an kɛwale la bi an mun de ye maliyɛn ye an fɔwale la bi an mun de ye maliyɛn ye an hakili baara la bi an mun de ye maliyɛn ye yala baara kolon de bɛ yen wa karicɛw kɔnɔ duw kɔnɔ zeniw sigilen bɛ ko baara tɛ yen baara tɛ yen baara bɛɛ bɛ se ka kɛ ko n taara n sigi biro kɔnɔ ye wa diɲɛ jamana jumɛn kan bɛɛ bɛ baara kɛ biro kɔnɔ diɲɛ jamana si kan o tɛ yen diɲɛ jamana si kan i t'a ye ko bɛɛ ye biro kɔnɔ baara ye ne yɛrɛ min filɛ ne ye ekɔli karamɔgɔ de ye ne ka ekɔliso la an mɔgɔ bi naani ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ yen nɔ ekɔli karamɔgɔ bi naani ɲɔgɔn ani ɛdiw ni fɛnw Hali an ka planton bɛ yen nɔ il est considéré comme membre du personnel comme nous autres an ka baaraw tɛ kelen ye o ale ka baara ye ka ekɔliso furan k'a lajɛya pour que anw ka se ka na an ka baara kɛ anw bɛ se k'ale jɔnmaya cogo di k'a fɔ a nin tɛ dɔwɛrɛ yɔrɔ furanna kɔ ni yɔrɔ furanna ma yɔrɔ furan k'a jɛ e biro kɔnɔ sigila e bɛ n'i sigi cogo di biro kɔnɔ ka baara kɛ koɲuman dɔnku f'an ka valɛri don an ka fɛn dɔw la an bɛ fɛn dɔw lagosi ka fɛn dɔw lagosi f'an k'o dabila k'a fɔ ko bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don ko mɔgɔ min bɛ yɔrɔ furan mɔgɔ min ye direktɛri ye mɔgɔ min ye patɔrɔn ye si man fisa ni si ye an kana ɲɔgɔn filɛ o ma an ka maliyɛnya la nin bɛ bɔ kɔrɔn fɛ nin bɛ bɔ tilebin fɛ nin bɛ bɔ kɛɲɛka fɛ nin bɛ bɔ bayanfan fɛ o tɛ mɔgɔ tiɲɛ bɛɛ n'i seko bɛɛ n'i dɔnko bɛɛ de k'i ɲɔgɔn bolo minɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko ye n'i ka kɛwale ɲuman n'i ka miiriya ɲuman ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ maliyɛn ye ka kɛ ko kɔnɔkulu ka bii fɔ pour que mali bɛ dingɛ min kɔnɔ mali ka bɔ o dingɛ jugu in kɔnɔ fɛn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ ala de y'an garisigɛ n'a ye ala de y'a di an ma n'anw ma s'a kɛcogo la n'anw ma s'a minɛcogo la ani a ko bɛ minnu ye ka tɛmɛ anw kan olu bɛ na a nɔfɛ kɛ anw bɛ se k'u bali mun de la fanga b'u la ka tɛmɛ an kan marifa b'u bolo ka tɛmɛ an kan donc mɔgɔ min marifa min bɛ e, marifatigi jɔlen bɛ e ɲɛ kɔrɔ e bɛ se ka t'i jɔ o ma cogo di a karisa e bɛ ka nin kɛ ne la o ma bɛn ne ma mugutigi fɛ kɛlɛ o ni muguntan fɛ kɛlɛ tɛ kelen ye koyi hakili de bɛ kɛlɛ kɛ hakili de bɛ baara kɛ an ka wuli k'a fɔ k'an b'an sigi a mɔgɔ dɔ bɛ na o bɛna kɛ jinɛmɔri ye o bɛ sin ka na mali bɔ nɔgɔ la ten ni maliyɛn kelen kelen bɛɛ ma wuli k'i sen jɔ a jɔyɔrɔ la k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka baara kɛ a cogo la mali mali tɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ taa ka na ka taa ka na an bɛ an bɛ e, e, élection kɛ ka président sigi ka coup d'état kɛ ka président sigi ka coup d'état kɛ foyi t'a falen fɛn ɲuman na ko gafe min bɛ ɲɛma n'o gafe de sɛbɛnnen bɛ cogoya la i mana kalankɛla falen cogo o cogo tant que a bɛ k'o sɛbɛnni kelen de kalan a tɛ falen an ka mɛriw filɛ nin ye karicɛw nɔgɔlen don u ye dugukolo bɛɛ di yuruguyurugu la yɔrɔ dɔw yɛrɛ dira mɔgɔ saba mɔgɔ naani ma o tiribinaliw bɛ senna dugu bɛ se ka taa ɲɛ o cogo kan cogo di ko si tɛ kɛ a la tilennenya la bilen f'an ka o dabila de an hakili ka baara kɛ an ka baara kɛ n'an hakili ye an ka miiri san kɛmɛ ɲinan kɔ an bɛ fɛ ka mali jumɛn to an kɔmɔgɔw ye an ka baara kɛ n'o miiriya de ye denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la k'a fɔ ko a ye e, cɛkɔrɔbaw bɔ yen ka denmisɛnninw lana a ye denmisɛnninw lataa ka cɛkɔrɔbaw lana cɛkɔrɔba sigilen hakili sera yɔrɔ min na denmisɛnnin jɔlen hakili ma se yen non jamana tɔw b'u ka cɛkɔrɔbaw bɛrɛbɛrɛ ka kalan kɛ olu nɔfɛ cɛkɔrɔba ɲumanw ko don aa aw ye nin ko in kɛ aw bɔra nin janfa jugu la cogo di aw sera ka bɔ nin fɛɛrɛ jugu la cogo di aw t'o ɲɛfɔ anw denmisɛnninw ye pour que anw denmisɛnninw k'o faamuya mɔgɔ b'i kalan cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ mɔgɔ b'i kalan maakɔrɔbaw nɔfɛ sijɛtigiw nɔfɛ parce que cɛman b'a la musoman b'a la sifintigiw u t'a bɛɛ dɔn n'aw ko ko ka jamana to aw bolo aw tɛ expérience t'aw la ko dɔw la fo mɔgɔkɔrɔba dɔ de ka k'i kɛrɛfɛ min bɛ conseil d'i ma min b'a f'i ye a karisa e bɛ ka taa nin sira min fɛ nin sira in tɛ sira ye f'i k'o lamɛn de donc f'an maliyɛn an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko o kɛwale sugu de daminɛ mali kɔnɔ k'a daminɛ karicɛw la k'a daminɛ sigiyɔrɔw la k'a daminɛ famiw la an ɲɛ bɛ mun na bi dictature hali famille kɔnɔ dictature de bɛ yen bi a bɛɛ bɛ wuli démocratie démocratie nka démocratie tɛ yen o u b'a fɔ min ma ko chef de famille n'o nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛna a sɔrɔ denbaya sigilen bɛ tele filɛ la e, e, ba ni denw sigilen bɛ tele filɛ la n'a nana dɔrɔn a bɛ télécommande ta k'a falen wa mɔgɔ tɛ se k'a ɲininka a dala ka na mɔgɔ tɛ se k'a ɲininka ko mun na a y'a falen Wa a tɛ mɔgɔ ɲininka aaa aw bɛ ka nin filɛ a ka d'aw ye ne kɔni bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ lajɛ aw b'a yamaruya wa o t'a la e o tun y'an ka kɛwale kɔrɔ ye o tun t'an ka kɛwale kɔrɔ ye donc ko dɔw bɛ yen f'an k'o dabila de fo duw kɔnɔ an ka segin an ka kɔrɔlen cogoya dɔw ma an ka ɲɔgɔn ɲininka a ah, karisa ne bɛ fɛ ka nin fɛn in kɛ est-ce que a bɛ kɛ baasi ye wa ni fɛn min bɛ kɛ baasi ye e, e, e, jamakulu ma est-ce que mɔgɔ kelen kan ka k'o kɛ an b'a fɔ ko karisa mɛri m'a ka baara kɛ mɛri m'a ka baara kɛ ni ne bɛ ka n denmuso ka kɔɲɔ kɛ mɛri de bɛna o la wa mɔgɔw bɛ ji min mana kɔnɔ ka mana fili kare kɔnɔ ɛseke o ye mɛri nɔ ye ɛseke mɛri ka kan ka n'o furan ubiyɛn ne min ye mɔgɔw wele ka na n ka so ka na n den ka kɔɲɔ la ka mɔgɔw ye yɔrɔ nɔgɔ ne de kan k'o yɔrɔ furan wa ubiyɛn ne de man kan k'o yɔrɔ furan mɛri ka mun b'o la minisiri ka mun b'o la perezidan ka mun b'o la donc f'an hakili de ka fara ɲɔgɔn kan hakili ka baara kɛ an ka sodaw la an ka karitiyew la ni kunko b'an bara an bɛ ka fɛn mun kɛ ɛseke a bɛna sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ n'a bɛna sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ an bɛ se k'a kɛ cogo di puruke dɔ ka bɔ o tɔɔrɔ la nka sigiɲɔgɔnya ko t'a la wari bɛ ne bolo min bɛ muwanba bɛɛ muwanba n'a ka di sigiɲɔgɔnw ye u ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ sigi diya dɛ o tɛ sigi diya mɔgɔ si bolo fantanya bɛ yen bi faamaya bɛ yen sini mɔgɔ t'a dɔn i bɛ kɛ min ye don min na f'an k'o hakili de segin ka na an maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'o hakili de segin ka don an maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ de ye badenma ye an bɛɛ de ye sinjima ye ne hakili b'a la k'an to ekɔli primaire la an tun bɛ dɔnkili dɔ da ko wawaani i ye na wawaani kan bɔra mun ka di ko sinjiya mun ka di ko badenya kɔkɔ b'a la lelele tulu b'a la yɔgɔbɛtɛ n'o kɛra an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ dɔn kɛ o badenya n'o sinjiya bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di bi demokarasi in nana dɛ ne m'a fɔ ko demokarasi in man ɲi nka demokarasi a ye a nan'a sɔrɔ demokarasi bɛ anw bara peut-être an t'a tɔgɔ fɔ demokarasi parce que badenya ni sinjiya de ye demokarasi ye ni ne bɛ fɛn kɛ n'a bɛ don e gasi la ni ne y'e jate baden ye n t'a ko kɛ hali ni n b'a kɛ n b'a kɛ a gasi kana se i ma o de ye sinjiya ni badenya ye o de tun bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni dɔw ye primaire kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ an b'i ko kɔrɔw ni dɔgɔw parce que an lamɔna ni o de ye fo an ka segin o de ma k'an ka denmisɛnninw lamɔ ni o ye k'a fɔ anw de ye sinjimaw ye anw de ye badenmaw ye n'i y'a ta du o du kɔnɔ bi o si tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin dama ye kɔrɔbɔrɔ b'a la maninka b'a la fila b'a la maraka b'a la dɔgɔnɔ b'a la miyanka b'a la i tɛ se k'i sigi karitiye da la k'a fɔ ko mali siya dɔ tɛ i kɛrɛfɛ dɔnku an k'an ka denmisɛnninw dege an ka kan bɛɛ la an k'an ka kan bɛɛ fɔ bamanankan kɔni bɛ yen o ka nɔgɔn ni kan caman kalanni ye mɛ an kan'an limite k'a fɔ an b'a ta kɛ tubabukan fɔ dama ye tubabukan in kɔni a b'a a bɛ dɔn ɲɛ parce que ni minnu tɛ maliyɛn ye ni n'olu bɛ kuma i b'a fɔ tubabukan na nka an maliyɛn dama ɲɔgɔn cɛ an ye mun k'an ka kan na ne mamuso ala ka hin'a la ne mamuso tun bɛ kan caman fɔ dɛ nka tile kelen a ma sigi ban kan ka tubabu kalan kɛ nka a tun bɛ tubabu kan fɛnɛ fɔ a tun bɛ kɔrɔbɔrɔ kan fɔ a bɛ tamasɛki fɔ a bɛ arabu fɔ a bɛ maraka kan fɔ a bɛ filakan fɔ a bɛ boso kan fɔ a bɛ arabu fɔ a y'o kalan cogo di sigiɲɔgɔnw fɛ a y'o kalan cogo di kalan bɛɛ tɛ ekɔli kalan ye o kalan yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ i ma don ekɔli la o kalan de b'i nafa kosɛbɛ ka tɛmɛ hali tubabu kalan kan dɔnku an kana mɔgɔ bila kɔfɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ tɛ yen sen kɔfɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ni karisa ma diplɔmu sɔrɔ ni karisa ye diplɔmu sɔrɔ an k'o bɔ mali ko la bi bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ni min bɛ se minizeya la u ka wuli ka minizeya kɛ ni min bɛ se yɔrɔ furan na u ka wuli ka yɔrɔ furan ni min bɛ se sojɔ la u ka wuli ka masɔnya kɛ n'o de baara ka di ni ye ni min bɛ se moto repare la o de baara ka di ni ye wuli k'o kɛ mɛ i k'i dahirimɛ sɔrɔ a la tilennenya la i k'i dahirimɛ sɔrɔ a la jɛlenya la an ka ɲɔgɔn nanbara nanbara ni ɲɔgɔn senkɔrɔ cɛ an k'o dabila n'an y'o dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka mali bɛ taa ɲɛ ne kɔni b'a fɔ jeunew ma arajo bɛ welekan bila aw ma b'a fɛ ka formation min kɛ un million de jeunes maliens o de ka former nin mentalité changement de mentalité in na pour que an bɛ se ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka mali lataa ɲɛ ka mali bɔ nɔgɔ la ka mali développer mali ka kɛ an sago ye an fɛnɛ ka fɛn to an kɔ an bɔkolow kɔ minnu bɛ bɔ anw na an ka fɛn to olu kɔ komi anw bɔra minnu na olu ye fɛn to anw ye cogoya min na ne ka bi kuma n b'a dan yan nɔ ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma kuma ka gɛlɛn nka kuma ye toden ye n'a dara dɔ bɛ d'a kan caman kɛra expert ye bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ sira jugu an kana taa fɛ bilen kabiri 2012 an bɛ ka taa sira jugu fɛ an bɛ ka taa sira jugu fɛ minnu bɛ k'an bila sira jugu la an ma min faamuya c'est que u n'an juguw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ senkɔrɔla la ka na anw senkɔrɔma cɛ u b'a kɛ komi u ye fasoden ɲuman ye nka fasoden ɲumanw tɛ u ni jugu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ pour que ka mali ci nka an ka kumakɔrɔ don ko manden bɛ lonbolanba i ko koron kɔnɔdɔ ji manden bɛ lonbolanba i ko filen kɔnɔdɔ ji nka manden tɛ bɔn ni anw maliyɛnw tɛ fɛ mali ka bɔn fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn bolo fila minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ne ka wele weleli kan bɛ aw fɛ arajo mɔgɔw ni min bɛ fɛ ka n kɔntakite n ka mali nimero 91 10 01 10 n'aw ye n wele o la aw bɛ n sɔrɔ pour que n ka se ka emisiyɔn kɛ arajow la k'a kɛ telew la pour que an maliyɛnw an ka na ni hakili falen ye pour que an ka bɔ nin janfa jugu kɔnɔ an ka bɔ nin jɔ jugu min jalen filɛ an ɲɛ nin ye nin jan jugu min filɛ nin ye n'an sen kelen donnen don a la pour que an k'an sen bɔ a la donc hakɛto b'a la k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw fo yɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ la ka aw fo aw jamu na hakɛto b'a la wasalamu